mgbe Jizọs nwụrụ ọnwụ n'obe n'ihi mmehie mmadụ homo abatabeghị n'ala Igbo gee ntị ọ bụrụ na nwaanyị na nwaanyị ebidobe nwewe mmekọ n'ala Igbo mgbe Jizọs nwụrụ ọnwụ n'elu obe n'ihi mmehie mmadụ ihe ọ pụtara bụ la ọnwụ Jizọs adịghị uru ọ bara onye Igbo chi abọọla isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ evuru ozu onye ọzọ ya dịka evu ukwu nkụ mana tupu anyị aga n'iru ka anyị gọọ ọfọ ụtụtụ eji m ọjị n'aka ndị ichie ndị ichine chi abọọla agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ekele m ụbọchị eke ọwụwa anyanwụ ji eri aja kele ụbọchị orie aka nri ụwa ji eri aja kele ụbọchị afọ aka ịkpa ụwa ji eri aja kele ụbọchị nkwọ ọdịda anyanwụ ji eri aja ekele m elu kele ala ekele m ọhịa kele ụzọ ndị ichie ndị ichine chi abọọla mma mma nụ onye ha na-ekpebe m si bịa sị m ụnụ mma mma ya mara ma mmadụ ma mmụọ mma n'ala Igbo n'ụbọchị nke taa bụ orie unu mepe akpa uche anyị nye anyị ezi echiche dị mma anyị sị ndụ ndụ nka nka ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụla anyị sị egbe ya bere ugo ya bere nke sị ibe ebele asị ka nku kwaa ya agbara ukwu agbara nta dị n'ala Igbo ndị gara aga ndị nọrọ n'ala Igbo ya eru anya aka nụ bịa taa ọjị na o si taa dị mma na ya dịrị gaba ka ndị Igbo mata na ọ bụrụ na eburu ozu onye ọzọ eburu ozu onye Igbo lọọ ukwu nkụ n'ihu nwa bekee ka anyị kpọọ ka ala anyị n'ihi otuto nke ala dị anyị ka ihe wee dịrị anyị na mma n'aha ndị ichie n'ọdịnala ise anaghị akpagide ọjị ụka ichie ndị ichie na ndị otu obi sị ọfọ anyị ka ụbọchị nke taa ndị ala ụnụ gbaa ama ọ gara agaghị agazie n'ọfọ biko ọ bụrụ na anyị na-aga n'iru onye Igbo achọrọ m ka ị mara na onye ọcha egwuru wayo narị ya ego ka mma karịa onye Igbo egwuru wayo narị ya omenala nna ya ntị onye Igbo la ọ bụ onye Igbo nwa bekee ya egwuru wayo narị ya omenala nna ya ọ nọ na njọ ahịa karịa nwa bekee egwuru wayo narị ya ego Igbo mma mma nụ aha m bụ nkwachukwu ojiagbọ a na-akpọ m ojiọfọ abụ m onye olokoro nke dị na ụmụahịa n'ime obodo nke chineke ekelere m ọha na eze ekelere m ndị chiri echi n'ala igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ ojiọfọ sị onye chiri ya zere ọ ga-adịrị igbo na mma asị m isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ evuru ozu onye ọzọ ya dịka evu ukwu nkụ achọrọ m ka ị mara dịka onye Igbo la okwu a metụtara ma mmụọ ma mmadụ ọ bụrụ na o nwee ụgbọ ohu ọzọ na-abịa isi bịa n'ala Igbo kwa ụbọchị nke taa asị m na o nwee ụgbọ ohu mmadụ na be nna gị n'ụbọchị nke taa na ndị ọ gbasakwara wụ mmadụ na mmụọ dị n'ala Igbo na ọ gbasaghị nwa bekee na mmụọ dị n'ala nwa bekee onye Igbo ọ bụrụ na Igbo bụ nwanne na anyị bụ ofu onye Igbo nwụọ ọ gbasakwara ma mmadụ nọ n'ala Igbo ma mmụọ dị n'ala Igbo ọ gbasaghị nwa bekee maka na ọ bụrụ na e vuru ozu onye ọzọ ya dịka e vu ukwu nkụ ihe m ji na-arụte okwu aka bụ na ndị Igbo ga-akpawa ụka kpawa ụka ala nna ha otu ihe ọjọọ mere onye Igbo bụ na onye Igbo na-achọ inwere onwe ya site n'okpukperechi nwa bekee nwekwuru onwe ya site n'ọchịchị nwa bekee ihe mere o ji dịrị Burkina Faso mfe wụ la ha nwere onwe ha site n'ọchịchị nwa bekee ha ka nọkwa n'okpukperechi nwa bekee mana ndị Igbo chọpụtara mkpa ha ji hapụ ha abụọ la otu ọ ya mere o ji ara anyị ahụ mana anyị agaghị ada mba anyị ga-ejisi ike mata ee na ozu Igbo wụ Igbo ka ọ gbasara ọ bụrụ na e vuru ozu onye ọzọ na ọ wụ ukwu nkụ ka e vu asị m na anyị nwa bụ ndị Igbo ga-etinye anya na nke gbasara Igbo chie echiche ala Igbo kpaa ụka ala Igbo site n'iwere omenala Igbo ọdịnala Igbo ntọala Igbo na nsọ ala Igbo kpọrọ ihe ka o wee dịrị Igbo la mma Ojiọfọ kelere Igbo kpaa ụka gị kpaa ụka ala nna gị ka ọ dịrị gị la mma Igbo mma mma nụ